e nwere ilu ilulu ndị be ka anyị eji atụ wọ shị Amadioha chọga onye o ji eje magbuni na-arụ ụzọ hụ onye apụ ozu ya hụ onye apụ apụ ejega a shị a ụkwụ ahụ ebila ya ije a shị gị kọwa ya wụ ilulu Owere na ilulu ndị be ka anyị eleghị iche na ọfụ ara ilulu dị iche iche mgbe ụfọdụ akọwa ya o jere gị mgbe ụfọdụ ọ dịkwa na omimi ahụ ejikwa ilulu a sị m kọwa ma aga m asị ee, iji agba nna mfe
ụmụnna ana m anaba anọ ha Kamada ama maazị George Nwafọ ụra nna m anakwa echi ụmụnna onye ọbịa anyị nwere taa awụghị onye a ga-eji elu elu elu elu akọwa aga m achọ shi ya ji aka ya kọwa onwe ya nna m akwanụ onye bịara anyị ee shi ya bịa bịa ndị ga anyị okwu anyị eji ekwu kwadokwana ihe anyị mega nga taa nna m ukwu welcome sir ya rela gị mmasị Ndewo, ya. nke ọ ga-amasị m shi gị gwa ọha na eze onye ị wụ akwanụ imena imena a sị onye zara oku a kpọrọ ya sọfụrụ onwe ya Yeah. n'ihi na ugwu nkwanya nkwanya nwaanyị ji mụ ibe ya Gbam. aha m wụ ambassador chief eh, Jingot Nwosu awụ m onye Mbieri Mbieri na Owerri Wotu Mhm. ee ebikwanụ m Germany afọ bara abaa ekwara m aba ha hụ ụmụnna hụ ụmụnne ikwu na ibe a nọkarịa hụkwanụ mana onye iwu ga aghọ oge wụrụ maazị George o teela m ọ bara o teela m fụ mụ na chagụ m ịhụ gị ni. Chineke mebere m ahụkwanụ gị face to face Imeela nna m. it is an honour ịbịakwanụ na your program Kamada agakwa m ire ya ọnụ anyị amara kpa eji ya

wọ shị Amadioha chọga onye o ji eje magbuni na-arụ ụzọ hụ onye apụ ozu ya hụ onye apụ apụ ejega a shị a ah, ụkwụ ahụ ebila ya ije a shị gị kọwa ya wụ ilulu Owere na ilulu ndị be ka anyị eleghị iche na ọfụ ahụ ilulu dị iche iche mgbe ụfọdụ akọwa ya o jere gị mgbe ụfọdụ ọ dịkwa na omimi ahụ ejekwa ya ilulu mm-hmm. a shị m kọwa ma aga m ashị eh, iji agba nna mfe ala gbam iji agba nna ya mfe iji iji eche tim ụkwụ ije n'afọ ụzọ n'ahụ ya gbam iji agba nna mfe anyị nwere abalị ichebe ebe ahụ okwu m na chọrọ shi anyị kpe ego ọnụ taa wụ a ndị be ka anyị gị bịa be ka anyị eji ashị gị onye nwere mmanụ ka onye nwere ego ndị be ka anyị shiga nwa ka ego eh. mana ahị a wụ ma gboo tupu a mụọ m hmm. ikekwa ịhụrụ ndị kara ya ihe na-arị mgbada taa eh. mana anya ndị anyị anarụ adeke jezi amụgo bụ n'ụwa ka ụblaka a shepụta ya kpokwe eti ya kpokwe shesheji ti ya ichere shejokwu ejokwu na ozugbo ohi mega be ka anyị hmm. taa ndị mmanụ ji emego nwara nṅọ ichere hmm. shi onye nwere mmanụ ya ahụ ndị gboo kara ya ahụ ndị ichie kara hmm. pụrụ iche iziokwu iziokwu onye nwere mmanụ ụwa ka ugbu a kadịkwa onye ji ego i meela okwu ahụ gbara ọkpụrụkpụ agaka m etinye ọnụ na njewa ha hmm. ọ wụ ndị ekwu ka ha si anyị wụ old money wụkwanụ old thinking ọ wụ eziokwu ekwekwara m ruo echichi onye nwere mmanụ ka onye nwere ego hmm. maka na a shị eli mụrụ ụzọ n'ime ehi onye maara na ihe a gwara ụzọ maka na ụzọ wa aga m agafere ọnwa ehi wee rima erichaa onye nwere mmadụ ka onye nwere ego is based on contact ego gị ahụ nwere ike ịbịa taa hmm. ya baa ka wildfire vuvuvu ya efefuo hmm. dada ọrịa onye nwere hmm. you are on your own ma ị nwee contact builduo ya one day ị ga-aba and contact gị ahụ still keep you going keep you afloat for me onye nwere mmanụ ka onye nwere ego never you disregard any human being. Keep your contact afloat because it's what keeps life going. Okay, mana achadịghị okwu ahụ ọnụ hmm. ị mara ihe m onwe m gwara ahụ hmm. onye nwere mmanụ ka onye nwere ego echere m shi o dependere context o dependekwa na onye ere ihe na agịdụla ekpo jiri nwee n'onwe m chere shi hmm. ụwa ka ugbu ugbu a anyị nọ n'ime ya na ihe mmanụ emega ibe ya echeghị m shi ihe ndị gboo hụrụ like kpa ị jiri kọwaa ya ị kọwara ihe wụ ihe apụ uche eji Ya gụọ apụ ya uche. wụ ilu gbam na kpa ị jiri kọwaa ya n'ihi na mba ji achi olu n'olu onye nwere mmanụ ka onye nwere ego gị bịa kpụlesacha anya ebe ka anyị bụ ihe eme anyị aha arị ma arị ma eju ọ ga-ewone ihi na m aka akwarala gị o. echere m shi ihe ndị gboo hụrụ ejiri hụ kwuo ya wụ okwu ahụ kemgbe wụ mma gboo ọ ji awụ ama m ị ma na ama m i jiri gaa fufu gị na Germany na ndị Eh. ọdọ you travel a lot so mma gboo ọ ji awụ ezinụyọ obodo abịa obodo ga ahụ ndị ezinụyọ ndị ama ahụ onye wa na-akpụ n'ọnụ m na-eje ọ nwe ụyọ nke kwa ọ nwaanyị ishikpe ọ nwoke ishikpe kpa Kpa. eje rụọ na ya ụyọ Ee. rụọ na ya ụyọ thatch na he ụfọdụ ga ahụ a kwuo ekwu obodo ụmụ okorobịa na ndị ka agbọbịa anyị eje gba japụ Gbam. gbaala onye enwe nwa gbaala onye enwe ụmụnne japụ ọkwa eji mma gboo amagbo aka gasị awụcha amara na mma anyị wụrụ ụmụaka na hi abịachi a community jere gbuo nkwụ hmm. egbucha nkwụ ahụ ị mara na mma ahụ eji awa n'anụ ọhịa abịa kpọkọọ achị ego ejiri gbuo nkwụ ahụ erekpara nkwụ ewepụ otu onye ime obodo a shị ya jema mba ofesi ma eche m si anyị ahụghị ahụ na ejiri chọ onye nwere mmanụ ka onye nwere ego mana ihe ahụ emega m ahụ ogbu uro hmm. na ụfụ obi na ihe a na-abịakarịcha ebe ka anyị hmm. olee ihe i chere gbasara nke ihe na-emega akụ ụwa ugbulaka awa akwala m ebe ị kwuru si onye nwere mmanụ ka onye nwere ego gwuo dozie ọrịa mma ga mmanụ dịkpa ala ego doziekwa ndị ga aṅụ ọrịa ma adị ama ọma ma dịwa ọma
ihe i kwugbu ugbulaka ee eh, ịmara na Gen Z social media o mebishiela a lot of things omenala anyị ejile nwayọ ala even asụsụ Igbo anyị jikwa nwayọ alaji mm. and ọ jọgburu onwe ya ndị anyị si anyị ṅomiga eruba ha na anyị oke kara aka agwara m gị eziokwu eji ekwuga ya mgbe gboo eziụka wụ akụ ehi anya ji akụ ebe ya anyị eziụka wụ akụ and onye kwụmara aka ya ọtọ ma ị nwere ego ma ị nweghị ego achọwa onye ga-achị obodo akpọma gị ị nweghị ego arụ ọrụ agụ ụlọ umeagụ okwu because ị ga-ekwu ke wụ eziokwu ị ga-emegbu nwaanyị ishikpe ị ga-ana mmadụ ego ya ị ga-ana ala ya because ekwuo ọ ga-ekwu ke wụ eziokwu they will honor you because of your wisdom and your honesty. ma agbanyeghị m nwere ego m nwere ego m nwere ego na ebe ka anyị mgbe ahụ anyị gbakọrọ aka rụọ na enyi one of ụmụ njem anyị rụrụ na ya gbakọ aka bulie ya bulie ya elu hmm. oje na-emere ugbulaka ugbulaka wụ to your tents o Israel but that is another context they are two different things onye nwere mmadụ ka onye nwere ego it's still happening till today hmm. gị nwee mmanụ and you keep the contact hmm. ya mara onye ị wụ he can still lift you up even if e nwere some wicked people as we speak e nwere some people achọghị shi iribe nwere ya ọ wụkwa na ebe ka ọ nọcha mbalakeshi ebe niile ọ nọ mbalakeshi ebe niile o nwere ndị achọghị shi ihe ishi deshi ihe ishi agị naghị aka nwụ ka ahụ another thing so yeah ọ depend iji lee ya pros and cons but to me still kpa ọwụla i shiri lee ya onye nwere mmanụ onye nwere ego maka na ego like I said enyi wee ri ma ericha ya ụzọ wa aga m ụzọ iche iche ọrịa mmanụ m okwu ime ee ọzọ m chọkwara shi ma anyị kpee gị ọnụ anyị ahụ na shi onye nwere mmanụ ka onye nwere ego eziokwu eziokwu mana ndị Gen Z na kpa eji ahụ gị nwe ugbulaka onye na wee onye ọla mere ka ha rịa mma mana eji anya okii ele ya anya ga-ahụ shi onye nwere mmanụ ka onye nwere ego Ọ- ọ- mana ah, anyị na-emere n'ụwa wickedness so many people na-eme na ya eme ah, onye nwere mmanụ o nwere ma mmanụ ọkpọjari nne nwere ji na oya ndị ga-aba ugbulaka onye nwere mana enwe mma enwe m ya mmanụ nnu ashị enwe mana igbo lupe mmanụ nnu arịrị eri ji ma na-akọ ma na-akọ ya nwoke gbabiri na oyi akpụ ihe ka gwụrụ mgbe em, o nwerekwa ihe ndị ọdọ- ndị ọzọ nde be ka anyị eji gwa shi nwa ka ego nwa ka ego he kwara ajụga gị ka ọ dị m oke mkpa o Ee. ahụ na m abụrụ mụrụ nwa mụcha ụmụ ahụ a mụrụ hmm. ya eru afọ nka ngharị ma nwele aṅụrị akaga m ụwa ka ugbu a ka m mma gboo hmm. ana ajụga m gị okie okenye a ga-amajirila anyị si hmm. ichirichi ihe ahụ ahụrụ mma nna uto ga hmm. mgbe eji ashị ọ wụ otu onye eji azụ nwa ashị onye hụrụ ọkụkọ ọ vọga nshị ya chụ ya onye chụ onye chụ ihe na o nwe onye ma onye ga-aga agbara ịgba ya mana ụwa ka ugbu a ndị manụ na-ahụga ọkụkọ ọ vọga nshị nwa ahara ya Afọ ya na ya. Olee ihe i nwere ịgwa our viewers nwa ọ ka ego ụwa ka ugbulaka. Imena. Ka wụ another topic. Yes. Gbakwa n'ọkpụrụkpụ n'ụdị ka ya. nwa ka ego ọ wụ eziokwu ma nwa aparị akaghị ego hmm. Hmm. nwa o nwere mgbe ị ga-amụ gaa mụọ ụmụ nwoke ise ebie ori anọ n'isi ha ọ mụrụ niile ọ mụrụ nwoke but none of them bara uru hmm. gaa mkpa otu nwaanyị ya na onye pagobo ya na onye paga ezi nna ya tọpụta ọ lụghị di anya eji ewe azụ ụmụnne ya azụ arụ arụ imo hmm. nwa ka ego n'eziokwu mana nwa aparị akaghị ego ma nwa aparị akaghị ego let us define it okay nwa nwa because ihe a generation continuation mm-hmm. Mm-hmm. ihe anyị Igbo eji eme arịghị mma which you have to change wụ inyekwa ụmụ nwaanyị ọnọdụ ebe ha kwesịrị ịnọ because ahụ ashị ụfọdụ mụrụ nwaanyị na-aka ndị mụrụ nwoke mma hmm. n'ụwa ka ugbulaka ebe ka anyị ome ebe ka anyị nwaanyị na-abịa ya na papa ya cheche ya tiri ụmụaka ụmụnne ya skuul o shikwa ebe ndị di ya azụ azụ ịghọtala so nwa ka ego wụ nwa maranụ ihe hmm. nwa aparị akaghị ego ego ka nwa aparị hmm. mana ezigbo nwa azụrụ azụ mara na ntọala hmm. mara nne ya mara nna ya agaghị ekwe shi ihere mee nwo hmm. ndewo ọ rị mma nna m ukwu ime nwa ahụ nwa ka ego m jiri ka maghị ọkwa gbanyeghị ma ọ wụ nwaanyị ọ ke nwoke ọ kpachiri ka ahịa gbam na o nwere ihe ndị be ka anyị eji na-ashị onye akala onye kwula ndị be ka anyị nwoke mụrụ ọdọ onye nna mụrụ ọdọ nwa ọdọ ọmụmụ mụọ nwoke mụọ nwaanyị ya naru ma onye ya ga-enwere achịa ndị ke nwaanyị a ga-eke a ga-eke anyị ya bụrụ ndị ka enwere property o in fact mma ndị se onwe ebe ejiri nye ya shi ya were e e nwere ke papa dosarala ya ụmụnne ya ndị nwoke ekweghị ike elee ihe ị nwere iche ihe gbasara ah, omenala because amapa omenala mapa ọdịnala mapa ọwa awụwa ehi na ọwụ ihe nọ kemma gboo elee ihe ị chere kpara ya anya emekwana ihe nwere ikwu gbasara ya anya ee like i said omenala anyị nwere ebe anyị ga-eleba anya gbajie ya olu hmm. a shi ọ wụ naanị onye nwụrụ anwụ ka eji agbaji olu eji agbakwa onye nwere ndụ olu omenala Igbo magburu onwe ya ma o nwere ebe anyị ga-eti ikpe aka because ha bịa wụrụ naanị men's world ụwa ka ogbulaka anyị ememe akpa ahụ n'ezi m shi fụ awụ ezi nwa osechi ọzọ anwa akịrị nwaanyị ji enwe ala hmm. n'ime mgbulakọkpa m nọ nwee nwa nwaanyị ekeme aga m achị ka ile ya ma ọ lụrụ di ma ọ lụrụ ya chọọ ya mee nri ya ree ya azọma ihe isi nwaanyị anyị ejela anala ego isi nwaanyị ndị bekee Ndị family m, oke oke family.
ji ama nna oke ama anyị Mm. ya fọ- abụ ego ahụ niile ewere gịnị ewere 10 naira na shi gị kpachie nwanne mana ọ ga na-akpa ngwa efere na a ga-akpa mgbe ụgwọ ụgwọ isi Isi, ọya mm, ụdị mee mm. ngwa efere wụ secondary ụgwọ isi akụ ha ewere naanị the the barest or the lowest minimum hmm. a shi gị lekwe nwa ala anyị nwaanyị and by so doing nwoke akpọ onwe ya mbọ mara shi ọ zụhụ nwaanyị azụ hmm. yọala hmm. so in this regard anyị onwe anyị ga-eleba anya ihe gbasara anyị eji eneglect ụmụ nwaanyị bully aha because aha na nne gị aga in most most cases yes most of them number one families nwaanyị na-awụ ishapa eche eche agba agba yọala so anyị ga-eleba anya nye ha soft landing na-awụ nwoke na-abụrụcha ha na-agbara aka ana ọ wụ ụsọ ọ wụ mgbọtọ ọlụghị di ụka na-agwụ ntụ ụka na-agwụ ntụ abịa na-achụkwa n'ụlọ nne ya na-achụ ya ngwa afọma afọma ojele ọwụ ma gị kara ọwụ ma gị kara onye ka alụhụ di ebere emegarara m nke ọ nwere onye ka ịmụ na ụha anyị alụhụ di it was ọ rịhụ funny ya nkwado kwu because it was not funny it was not funny so olee ihe ị nwere gbasara iche ihe wụ soft landing yes ya wụ ekemere anyị chiche acha ndị ka ụkwụ ọmụmụ yes ndị ka ụwa ọmụmụ ọgwụ ọmụmụ gị ga-enye nwa ọwụ shi a ga-ekesi aha ka ha nye ha something so that they belong ha sokwa soro as- as nwa amụrụ mana echemcha ya paara ihe eji e, nde ebe ke anyị nwere e, echiche anyị eji eche shi nwaanyị nwaanyị eje ịlụ di a di ya ahụ nwa nwoke ebe ahụ a mụrụ ya nwekwara oke oke ara ebe ahụ a mụrụ ya so for that reason ya lụọ di ahụ jeme ebe ahụ o jeje ịlụ di ahụ ya na di ya na nwoke ke di ya ka ebe ahụ ebe aka ga nna ọ wụ shi di ya nwere ọkpa ele ihe a ga-eme hmm. we are thinking beyond ọkwa shi di ya rịka ọkpa ọkwa ndị ebe ahụ enyere ya na di ya oke hmm. ọkwa mba ji ebe n'elu elu paji ji ọ nwere ike alụ onye yoruba hmm. ma ọ lụ onye akwa ibom ma ọ lụ onye awụsa ebe ahụ awụ omenala anyị na kemgbe awụ otu anapụghị ji amara ma aha ọ igbo lụgo igbo

ị mara ihe mega eh, n'ọlụ hmm. nde ebe ka eji ala olila nwaanyị ụka paka gaghị onye shi owere jeme anambra ji ịga na owere ọgwụkwọ agbara gburugburu nde orji
even owere chiche ji alụfụla nwaanyị eji ara ndị onye kpa ndị onye kpa ha agbara nga agbara adọgba ahụ m ibe nne gị oge kụmazụ kụmazụ ga bụ ibe nne gị bisi ajala amama gị ụmụ onye ụmụ onye ahụ ọ bụla ọgba amawo o nwere onwe ebe ọzọ amara na bisi alụfo di ya si orlu jema orji ụkpọrọ ya jụ ụratta ya jụ bịama mbieri ya jụ ndị a gbanwecha n'ugbo Agbanwe n'ugbo. ọ mara na ga-esi ebe ka iji mmadụ ọ bụ onye mụrụ nwa ehe je lụọ so we change ele ụwa mepe so the tradition and the custom should be adjusted adjusted to suit what we have now at, mm. the, hmm. at the present moment. ọ rị mma nna m ukwu hmm. okwu ọzọ m na-achọrọ shi anyị kwuo ke rị m oke mkpa ama m ọ wụ ihe kwesịrị akpa ịga ụga na ajụ oge chi ị nọọna afọ ole na Germany ị ga-shi gị anọọna afọ ole na Germany ihe awụ iri atọ na ise 35 years nọ na Germany. 35 years 35 nọ na years, Germany. yes. ị nọ na Germany 35 years akpakwa okwu ebe ka anyị kpa eji akpaga ya ee ihe niile n'ụwa awụ ntọala gị mụọ nwa zụzie nwa ga-ama oke ịzụrụ m nna m wụ onye nkụzi and o ziri anyị ntọala because ihe ahụ ị kụzigere ya mgbe ọ wụ ụmụaka ọ gaghị hafụ ya teach the child the way he should go when he grow he shall not depart from it. Shall not depart from it. E dere ya ede na Bible. andị ka aha wụrụ eziokwu ahụ kụziele nwa gị ụfọdụ wu Owere Owere ka ha nọ ụmụ ha asụ phonetics go na go Ọ ebe ndị ahịa, ị nara na m nke ọma. Ọ ebe ndị ahịa, na ọ ebe ndị ahịa. Ị mara, ọ jọgburu onwe ya Chike, onye na-ebikọrọ anyị ụra akpa anyị ngasị gị. Agba ya ha ejila asụ anụ na-ajụrụ n'Igbo. asụ n'igbo Agba ya ha ejila asụ igbo n'Igbo. alala It's in the fiction. Gee na-abịa dị shiki shole gee azụta nwa mba ashiala onye nshi emekpukpu nga bịa ụra ala lụ adị ma anyị afụbe shi ụra ala jee ma Lagos steeti ya shi ka akọkwarala ya ka asụkwarala nwa ya English ya ka asụkwala ya Igbo anyị ejila asụfụla Igbo kụsụrụ English ahụ ka ha eji ama ma anyị nkwa ajụghị gị gaa ndị gị nọ na 35 years ọ cha adịgo okwu ọnụ ilu ihe i chere biko na-eji ele gị awụchọnwụ ndere anyị na ndị ka ha sụ ebe ka anyị eji amachi chọga akpanye eji eme ụka agwụdịla ụka agwụla ma yoruba anyị me ka anyị si anya ṅụọ ha na awụsa anyị me ka anyị si anya anya ṅụọ ha Teach their kids. They teach their- but the new borough, ha akụzi a kwa ị hụrụ ịfụ a naanị ndị igbo bụ ndị asụ english gbas maka n'ala bekee onye bini ga-akụzi nwa ya dutch Ku- that is dutch is german language kụziele ya english kọọla ya bini o ji anụ bini but onye igbo naanị ihe o pu ishi wụ naanị English, okwu oyibo. and ọ wụrụ sọ ga-amụ adị native language ebe o bi ya asụ English as if a ga-enye ya certificate on top meanwhile English ya let me tell you something ị mara na shi English bịa nkamanya arụgbugo ndị ibe ha iru a spain ogbula aka si english dey tell you i don't understand english because yeah, they are the same now gay road french na france so english ya chọghị ịza gị ya chị ga don you should speak my own native language german will even keep you quiet they understand it they say the most dutch mm. the most dutch french you must have to speak and adapt ihe a wụ ihe king king eh, james na queen mother jiri mebishi ụwa and colonize jee fak n'ala kwuru shi na ọcha eh, eh, eh, english colony ọ ihe gbughị ihe because we are colonized anyị ana-eche shi ọ better ị na-asụ english ị na ị ga-eje eluigwe ị ga-eje eluigwe that the the this thing is turning around o nwe onye chọrọ ime ya awụ m ihe awụ m ambassador of igbo culture ihe ọbụla gbasara event ihe igbo eji eme eji amachi anyị anyị ga-anọ in forefront enwere m two ambassador or three ambassador anọ m na united nations ambassador mdg for education igbo ihe gbasara igbo we are in the forefront make sure shi eji asụ igbo nga anyị mega ihe ihe gbasara igbo we make it a compulsory onye asụkwala any other language. Mm. Mm. so that our heritage anụrụ n'anyị ma anyị fụọ anya ga-eme ka enwe ụmụ ka eme ka eke cameraman eme ụmụnne arịa ka si ka ọ ga-asụ ka English nga gị wanna gonna gị wanna gonna nwakwa rubiko ka ị bara kule na isha ya shi nga ji ebe na fọrọ na ncha ji je ma ala bekee ọ nwere otu ka onye ọ- onye okoloji mgbe ọ bụla m kpọrọ ya asụ na m nwanne ya asụ ya asụ ya asụ na-ele ele gị ele gị ele gị akpụkpọ ịhụ na esokwa igbo ekwu onye igbo achịa onye igbo gaa na asịghị eso mmekọ m asụla gị igbo gaa asụrụ na m anyị bidokwa which means ọwụ aga gị ọwụ aga m achọghị ịsụ ya ọrụ nga m akpọ na ya local kwa onye so onwe a nwere kpọrị we should be proud of what we have our heritage should be upheld aha ị kpọrọ nwa nkịta gị ọ ya ọ ga-aza oge e ji aza ị gba ya bili ya aza bili gbam ị gbakwara ya jama ya aza jama aha ị kpọrọ nwa nkịta gị you know so and as you make your bed so you lie on it, yeah. ka anyị ji ike rị proud of the Igbos anyị shiga Biafra ga-abịa Biafra ga-abịa and also gonna come gonna go yeah elenụ kpa Biafra ji abịa when we know that anyị nwere omenala enweghị gburu onye juu anyị shanye iwu from juu ha asụmana ga na ede language they, they still speak their Jewish language yeah yeah and maintain their kappa ejele change they change so if we say we are heritage of the Jews through whatever they say God and they anyị ka arị proud of our language ọ rị mkpa
ndewo i meena nna m ukwu hmm. na nna na na-anacha ka ahụ anyị akpala okwu okwu okwu ụlọ a nga okwu atọ ọ rịkwa mma arị njakịrị anyị rọga arịkwana egwuregwu anyị rọga shi onye ewukwa nna ọha elega ya ụkamada nna anyị ewere ihe nde rị mkpa kacha mma kacha mma ihe gbasara ebe ke anyị ihe gbasara ebe ke anyị onye nọrọ Germany for 30 something years akpa okwu Owere gị gafee enwe kpaka ya ji eso meweta oche maybe nwa perfume na ya gbasa ọ na-ahụ na akpa o jere ere masịrị nsị nwere ike iji gị chi onye elu obodo ọgụgụ ọrụpido iwe ike elu ụwa ga ma gaa ya akọma akụkọ gawa o nwere onye ke mụrụ n'ụyọ somewhere ya ama m agụ ebe Nekede okilekwa ya hụ Nekede o nwere onye ke m ji

na-elega anya anwa ka ego mgbe kpa nna m ukwu ji kọwaa ya onye nwere manụ ka onye nwere ego rị kpa o jiri kọwaa ya maka ego anyị akpa ego ọnọchi onye mụrụ nwaanyị mụọ nwoke gị lemana ihe gbasara ndị nwoke gị na iche ndị ka ya ọrụ ala bụ nne be ke anyị na-erejeta n'ala anyị adị m ala front mana onwe nwe ndị ka efe ọrụ gị menye na maọbụbụ chi gị menye na ke nọshi ike menye na ke nọshi ike adị ama ọma n'ihi na o duo n'anya shi ọ wụ ma naanị nwa nwoke a na ji achị hụ na-acha ndị ke nwaanyị ewerela ihe niile nna m ukwu anyị ji pịa ụka ọnụ olee ndụmọdụ ị nwere inye ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa ndị ke ebe ke anyị ndị ka eto dị anyị ha ụwa amaga amaga your experience i jiri jee ala bekee na i jikwa na-agbaga mbọ gbaga mbọ ruo ugbulaka na jakpa niile ji emega ụfọdụ n'ime anyị ọhụhụ ọhụhụ ma onwe m sam ụfọdụ bichebije ya ogeche na na ele mkpa gị ji eme gbaa speed what advice ka ị nwere for the youth a na-eme na ndewo maazị dọt achị ebe ọ bụla i ru ha sị jakpa jakpa the devil you know kakwanụ angel ị na-ama ọrụ ebe eje na-eme ekili ya I know Nigeria is frustrating mana ije ọchị and ibi out of the shores of the country ebe ọ wụ obodo gị hmm. o ji esi ike o shiri ike it takes the grace of God to adjust to maintain and to make it and come home mm. the only thing nwekwana ihe ji anyị anyị onwe anyị n'ebe a ayọtaga ụyọ home is best amkara home is best ihe ji anyị wụcha naanị insecurity na no good road network a sị ọ bụ la e tiri in place and bad governance etighị in place 80 percent of ndị bi ala bekee ga-ayị Ịgwa ya ụyọ. take for instance

ebe ahụ ugbulaka minus 17 degrees m kwụọ na ugbulaka ahụ ama gị kakaka ife ada gị emesa ụmụnne gị nọrọ nga gị so most times i cheghachi ịba pension gị nwe ara your gratuity onwe your back to retirement ga gbara ihe ma because ị nọrọ ebe ahụ 70 years ga-anwụ n'oge hmm. this sun is the most medicine e nwere as far as onye ojii rị concern we need the sun and not that weather so biko a ga-akpụ ụtara nga ọ ga-aba ọnụ hmm. jikwanụ nwayọọ gwọọ ofe ka ofe rọrọ arọ zuola anyị onye mee kpa ọ hụ ọha shị anyị na-agbara ọha amịcha mkpụrụ aka hmm. a ga-efoli ya n'elu a ga-eji nwayọ by special grace of God ọ nwayọ nwayọ but ike ike ike ike ndị nwachụghị ya ndị nwụrụ ndị izi jere aha hmm. ya wụcha agụ tagburu gị ya wụcha e repụrụ gị erepụ ya wụcha ị nwụrụ nga ị gaga a lot of things happen ihe ahụ ga in summary wụ ndị gburu ozu ndị ahụ ozu gburu anyị ahụ ga-ahụ nwa Mm, mm, mm, mm. ihe anyị hụ ga-awụ ndị gburu ozu ndị ozu gbukwa nna anyị ama anyị ama anyị aka anyị ndị ọdọ ka ndị ndị gburu ozu gbam ndị ozu gburu ka ndị gburu ozu ụmụnna nna anụ n'ahịa okwu anyị kwuru taa bawori ka ụmụ nwoke aji Ah, nna m ukwu nda Godson ekwuola ọ kpaala ọkwa jiala anyị eze shị anyị lere ka ere mma anyị adịkwa n'okwu ọnụ mgbanụga ndị na-adịrị anyị olee ihe i chere gbasara topics ndị anyị niile mekwala Maazị Dutch mara na comment section ihe na ọ ga-awụ ya wụrụ onye nwee atụmatụ ya uche obi ya na ihe o chere gbasara any of ihe ndị anyị na-ele okwu ubili aka ma agụghụ anya ndị ọzọ elekwa lebara ya anya mee anyị mara ihe uche obi gị i nwee ajụjụ ị nwere ịjụ m aka mada ga-ajụ ọnụ ya echezọkwala iso anyị na YouTube Facebook na TikTok anyị Maazị Dutch ọ nga ị ga-enye Maazị Dutch aha anyị ọganga ụmụnna ka anyị meregharịla nna mma chi Maazị Dutch kamada